jɔnjɔn hmm. ni ma minɛ mɛ n kiri sisan ayi a kana kɛ ee a to n ka duloki bɔ sa n b'i deli n b'i ee n b'i deli muso ni denmisɛn n b'i deli laji laji n b'i deli kana kɛnɛba bila an kɔrɔ forontoboro mana kɛ cogo cogo cogo la a to n ka n ka kaba d'i ma fɔlɔ yiri awɔ a to ten kabakini mɔlen ka di o tuma sɔnna bon ne min tɛgɛ don a don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire bakari sogodogo ni y'a ka sɛbɛn ye bakari ko bilikan bolila i danyɔrɔ dɔnnen don la kalafili min n'a kuma fɔlen bɛ député kalafili k'a bila école ta kalo in na n'o ye octobre ye ni ala ma ja kɛ e ko kalafili in tɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa Fasiriba ko a ko di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye député kalafili ye naamu minisiri min n'a bɛ kalafili koɲɛw labɛnni kunna ale yɛrɛ kun ye hakilina ani ŋaniya jira kɛ hakilina in ni ŋaniya jira in a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn diyara minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye senfɛ naamu min kɔni kɛra sɛbɛn ye n'a dara kɛnɛ kan ye k'a fɔ fɛn min ye député kalafiliw ye hali wulada in na a kun fɔra k'a fɔ maa o maa n'i b'a fɛ ka kɛ depite ye bi kɔni kan k'a sɔrɔ de i y'i ka sɛbɛn bila eh? sɛbɛn minnu n'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka depiteya ɲini n'a ye hali Fasiriba ko a ko nka ala ni gɛlɛya mm. sabula sɛbɛn minnu bɛ bila casier judiciaire nationalité mm. ani nini nini nin o damadɔ min bɛ bila dɛ o de ti ka sɔrɔ kirisow la o janko ko wɛrɛ ye fasiriba ko o ye gɛlɛya fɔlɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛna kɛ ko in bɛɛ lajɛlen la koba ye hmm. nka n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔn gɛlɛya in ɲɛ maa caman kɔni tun y'a jira k'a fɔ kalafili fila in surunyana ɲɔgɔn na kojugu ni dɔ in banna a ti kalo bɔ n'a fɔra k'a fɔ dɔwɛrɛ bi jutigɛ fasiriba ko a ko gwaralen bɛ ɲɔgɔn na an dun bɛ samiya na fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye n'o tɛ mm. ha nafolo ko bunna kun kan oh. wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don mm. wote kɛ minan be a nafolo be yen eh? a maa yɛrɛ be yen ni ka wulikajɔ kɛ hali fasiriba ko mm. nka fɛn min ye kunnafoniw ye ani wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn sɔrɔ uh-huh. bakari sogodogo ko a ko di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔkan hmm. n'u k'a ma maliyɛn de l'extérieur olu kunkanko kuma o gɛlɛya fana bɛ ko in na kosɛbɛ sabula a jirala k'a fɔ fɛn min ye maliyɛn de l'extérieur ye olu kɔni u kan ka depite sɔrɔ ah. wa u y'o laɲini kɛ kosɛbɛ u ye tabali gosi fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko dɔ tuma sera eh. fasiriba ko o ye gwɛlɛya dɔ ye gwɛlɛya dɔ wɛrɛ min bɛ yen hmm. erezɔn kura minnu n'olu sigira hmm. fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o erezɔn ninnu sɛrikili kuraw de bɛ sigi olu kɔnɔ o sɛrikili kuraw mana sigi o bɛɛ lajɛlen n'a ta depite sigira ni depitew sigira sisan u bɛna san duuru de kɛ makɔnɔni na k'a sɔrɔ o sɛrikili ma depite sɔrɔ o ye gɛlɛya ye fasiriba ko wulikajɔ de kan ka kɛ teliya la ni ka sɛrikiliw sigi cogo min wa o sɛrikili mana sigi o depite ko kuma o de bɛ tila ka na wuli tuguni ali fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye ani girinkajɔw bɛ senna min bɛ se k'a to ko ka sabati nka jɛlen bɛ pasi bakari sogodogo ka fɔ la nin ko ni wulikajɔw tɛ se ka bɛn an tɔ tora kalo kelen dama ye mm. k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna dagun ni ka bɛn ɔkutɔburukalo tile mugan ani seegin ma a ko a bɛ gɛlɛya ale ye dasumuni kɛ a ko fɛn min ye amadu aya ye ale ye parti politique min bɛ n'o ye yɛlɛma ye eh. ale y'o secrétaire politique a y'o weele telefɔni na o ko mm. ale kɔni hakilina ye min ye mm. kalafili ninnu ka b'u dɔgɔkɔrɔ eh. u labɛn bɛɛ lajɛlen ka sabati a ka bila waati la waati min n'o bɛ bɛn jama bɛɛ lajɛlen ma eh. aliseni kante fare an ka wuli ale y'o maa ye o y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mm. kalafili kɛli nin cogoya in na a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye hali sabu olu sirannen bɛ k'a fɔ ni nafolotigiw tɛna na maaw san mm. ni ka députéw sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye olu de kan ka kɛ min bɛ se k'a to fɛn min y'an ka marabolo kuraw ye olu ka waleya région kura minnu sigira o wulikajɔw an'o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ hali n'o bɛ kɛ a ko fɛn min ye kalafili kɛli kalo in ɔkutɔburukalo tile mugan ni seegin o kun tɛ kante ko hmm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanaden minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛ don asanbile kɔnɔ o kɔni t'ale fɛla ko ye sabula ale y'a jira k'a fɔ maa min n'i bɛ jamana kɔ kan e da bɛ se ka don jamana maraliko kuma na cogo jumɛn na janko n'i kɛra député hmm. immunité de bɛ da i kan k'a sɔrɔ maa minnu bɛ tunga fɛ kaban jɔyɔrɔ dɔ dilen b'u ma jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mm. sabu fangaso min bɛ n'o ye conseil économique et social ye culturel o don u jɔyɔrɔba b'o la eh? haut conseil des maliens de l'extérieur o fana ye fangaso belebeleba de ye min n'a dilen b'u ma a k'o bi wasa kɛ nka ka maa min bɛ tunga fɛ k'a ta k'a kɛ député ye immunité dun bi da député kan e bi jamana wɛrɛ o tuma i ka immunité i b'a kɛ di ye eh? ɲininkali gɛlɛn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ye maa wɛrɛ ɲininka mhm. mamadu kone ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ adema ka primaire la min bɛ se k'a to a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na hali ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye parti politikiw ye mm. olu de kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn hakilina kelen kan n'u bɛnna min kan ani wulikajɔ ni taabolo min kan mm. o de kan ka sabati fasiriba ko nka ko yɛrɛ kɔni balannen bɛ yɔrɔ min na o de ye maliens de extérieur ye jamanaden minnu bɛ kɔkan maa miliyɔn naani o bɛɛ lajɛlen de dasilen bɛ jamana kɔkan o tuma wulikajɔ de kan ka kɛ olu niyɔrɔ bɛ se ka don députéya la cogo min hali fasiriba ko nk'a tɛ taa gɛlɛya kɔ sabula n'i y'an ka jamana sariya kisɛw ta k'a lajɛ jamana sariya sunba ani jamana taabolo minnu bɛ olu kɛlen bɛ ka danganiya minnu di o bɛ kɛ sababu ye ka ko in sɛbɛkɔrɔ kɔli kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ révision constitutionnelle min n'o ma sira sɔrɔ n'o kun sabatira o bɛ kɛ sababu ye ka ko in nɔgɔya siriba ko a mana tigɛ da o da la wulikajɔ ani filɛliw bi to senna mm. min bɛ se k'a to ko in bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali nka k'a fɔ ko ɔkutɔburukalo tile mugan ni seegin ko député kalafili bɛna kɛ bakari sogodogo ko a sika kɔni b'ale la eh. wa politikimaa fara jamana faama in kan bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don a kan k'a fɔ ko in kɔni a sɛbɛkɔrɔ jɔgira kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn ne bɛ tigɛ don